am ndị be anyị ekene m ụnụ mgbe gara aga ka anyị gosiri ụnụ ife gbasalụ injinia Onyedika Daniel Osakwe onye m ọkwụsị na ụmụ nzọ m dị n'Amakwa Ọzụbụlụ na Ekwusigo local government area Anambra State injinia ụnụ na-afụ anyị awụchikwana wee bịazie na be wee bịazie n'ụnọ ọrụ ya fụ ya ebe ọrụ na-aga n'iru nke a bụ na onye na onye na-agwa ya ee unu n'anya ọ nọ na mm, ife gbasara construction dịka ndị bekee si akpọ ya ọ na-afụ alụ nya bụ ụnọ na-alụ nya bụ ụnọ ee nna anyị ukwu biko ọ ya-amasị m ka m malụgodo afa gị Afa m bụ Oliver Osakwe. Oliver Osakwe, kedu ife jikọtalụ gị na m nwa nọ ebe a? Ife jikọtalụ anyị wụ na anyị emekwa m ife nna m ha mere Chukwu wee werekwa nke a wee kpaba m n'aka. Ya na m nọghị enyi gị ka ọ wụ ka ọ Ọ nwa nwoke. Ee, nwa nwoke ka ọ wụ. Ọ dị mma, nne gwagodo anyị afa gị. Afa m bụ Ngozika Eucharia Osakwe. Ọ dị mma. Em, m, kedu ife jikọrọ gị na m, odogwu a nọ ebe a? Mm, ọmalịcha nwa Chineke gọzisikwa imu na-ene ya anya na-ene ya anya. Ị na-ene ya anya. Yes. Ọ dị mma. Em, m, nna anyị kedu ife ị nwere ịgwa ụmụ Igbo wụ Igbo? ndị igbo ekene m ụnụ asị m ka ekene dụrụ ụnụ na nke ụnụ na-eme eme ya dụrụ ụnụ ogologo ndụ arụ isi ike nye ụnụ nkwado ebe ụnụ nwere obi Wepụta ka ụnụ kwado nwa a. Ọ dị ụnụ n'aka n'aha Jizọs. Amen. Kedu ife ị nwere ikwu nne? Ọhaneze ndewonu. Obi bụ m sọ aṅụrị na-eme na ife unu na-eme na ọ Chukwu ya-akwụ ụnụ ụgwọ n'ife unu chọrọ ime na-eme nwa nwoke nọ n'aha Jizọs. Amen. Em, anyị chọpụtara na m na o nwere obodo i bibulu wee nata ebe a na Anambra State ọ wụ eziokwu Ee, ebiri m Ọgbaru na Osuche Ụmụodu. kedu ife i ji wee natabazi Ọzụbụlụ ọ na-eme ife karịa mmadụ ọ nabanụ ma ọ ka mmiri bukọrọ ụmụ m kedu etu ọ wụ na mmiri na-ebukọ mmadụ na Ọgbaru ee oke iji ahụ gbaranụ oke iji ahụ gbara na 2011 m wee sị mba ka m natakwa na be nna m agbazi ọsọ pụta na unu biburu obodo a na-akpọ ọgbaru obodo a na-akpọ Osuche Ụmụodu na Ọgbaru kee ife unu jizi wee natabazi Ọzụbụlụ ife m ji natawa ebe a bụ na mmiri riri ofu nwa nwaanyị m nwere ọ nọ na class 3 mmiri a wee rie ya mụ ji wee nataba ewuo mmiri liri ofu nwa gị kedu mgbe ife a meziri na 2011 ọ sị na mmiri riri ofu nwa nwaanyị n'obodo ọgbaru na 2011 ha wee natabazie ọzụbụlụ n'ekwusigo local gọọmenti eria em nne anyị na-asị gị dibe a ma na i dibo ana mana site n'ike nke chukwu chineke eji ụmụ gị ndị ọzọ na onyedịka injinia nọ ebe a wee fichaa na anya mmiri n'aha jizọs amen em injinia onyedịka ọsakwe ị mụkwa anya ịmụ donna kedu mgbe i bidokwa alụwakwa nke Ebidoro m ya on Tuesday rụbe. Ee. Kedu ebe i si mm, wekọtagasị ife i ji arụ ya? Ọ na-eme ebe ọbụla m jere nyụsị m waya bi nkatọ ma ọ m gaa m fụ waya m tụta bịa kwubesie were waya wee tụtakwa ọkụ wee kpapụtasie wee were na-arụ ya. Ee. Kedu ife nke a pụtagasịrị?

nke a kịta ị na-alụ kedu ma ọ story building ka ọ two ka ọ three two two story building o nwere ụlọ onye ị fụlụ wee lụba nka ka ọ nọọ ngị ji aka gị na-apịakọsị ya ụlọ timoti ụlọ timoti ka onye timoti ụbanatụ timoti ụbanatụ o o o ebe ahụ anyị fụlụgo mbọsị gara aga ụlọ ya ka ị na-alụzi ife a kedu onye gwaziri gị lụọ o nweghị ị ya-enwe ike ịne ụlọ mmadụ anya lụọ eh. kedu onyedịka kedu ka i si wee mụta ife a alakọta m bido lụbe narịa ntụ ọbụla si lụta before before ma mụ alụ ahụ na-eme nlụkasị lụzie kịta amụtana m ya ọfụma ọfụma mgbe ị mahụbụ arụ ị na-eme nlụkasị kịta ị mụtana ọfụma ọfụma em ndị be anyị nke bụ eziokwu na mm, a sị na ọkụkọ ọwụna mm, ya-awụ oke na ọ na-akwụ mbọsị ụtụtụ anyị ejegidona wee wuchie n'ụnọ ọlụ onye dịka ebe a be nna ya ebe a ka nwa a nọ wee na-alụ ụlọ a injinia onye dịka ọsakwe mgbe anyị gbasara ozi ndị mmadụ na-ajụ kedu ka anyị si wee nweta Nwa bụ Onyedịka Ọsakwe. Mana ka o si gbatakwụrụ, anyị abịa na be nna ya wee fụ ya ka ọ na-alụ ọlụ. Mana Chineke nyere anyị aka ụnyaa tupu anyị bịaba ebe a tataa ka anyị jelu n'ụlọ akụ nke a na-akpọ Zenith Bank dị na Nnewi wee je mepeeli ya akaụntụ bụ afa nyanwa Onyedịka Ọsakwe. Dịka ị na-afụ ya bụ akara n'onyonyo, Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịkwado Onyedịka ka Onyedịka nwee ike wee wụrụ nnukwute injinia n'ọdịnihu, i nwee ten kobo, tụnye n'isi Onyedịka. I nwee twenty kobo, tụnye n'isi Onyedịka. Ka o si gbatakwuru nne Onyedịka na mụ onwe m Maazị Ifeanyị Nwosu wụ signatories akaụntụ a nwere nke bụ na m o nweghị kọbọ ya apụ ebe ahụ na-abụghọ gbasara agụmakwụkwọ Onyedịka. M wee na-ekene ụmụnne anyị ma ndị si Kanada kpọ, ndị si Amerịka kpọ, ndị si Naịjirịa, e nwee ndị UK. Ana m asị ụnụ daalụnụ. Abịaruo na nne Onyedịka. Kelee ife ị nwere ike ịgwa Igbo wụ Igbo. n'isi Onyedịka nwa gị ife m chọrọ ịgwa ha bụ na onye nwe anyị ga-enye ha mmaji kwuru mmaji ebe ọ bụla ha si eweta 5 naira maọbụ 10 naira na-eti n'isi Onyedịka Osakwe ka chineke kpaa ụzọ ha ebe ụzọ na-adịrọ n'aha jizọs amen Onyedịkachukwu injinia kelee ife ị nwere ikwunu ndewo o nweghị ife ọzọ sọsọ ndewo ka ị ekwu Eyo. Eh? Eyo. Eyo. Ebo. Ndị be anyị Onyedịka ekelele ụnụ eh? ebo m mm, ọ maghị ife ọ ya-ekwu karịrị nke a mana m mm, mmiri ọbụla e kunyelu nwata a site n'ike nke Chukwu Onyenweanyị ka e kulie Onyedịka ya bụ onye a ya-anụ afa ya n'Ọzụbụlụ Anambra steeti Naijiria ụwa niile gbaa gburugburu naanị nwa mgbe nta na ife ọ nọ n'ụlọ be nna ya na-eti igwe na-achaghị acha ka eko ya dịzi na ya wee igwe chaa ee eh? Onyi jide ka i ji o aka m bụkwanụ maazị Ifeanyi Nwosu